Zikuchita kuonekeratu kuti ife a utm kuno ku chigawo cha kumpoto tizasola ma MPs onse ma councillors onse ndiye tifuna tikuthokozeni kwambiri inu amene takulandirani lero Enanso tikalandira mkucha uno ku Chitipa, enanso tikalandira ku Karonga on Wednesday. Akubwera ma MPs amene ali ma MPs abwino kwambiri amene atawine apangitse chipani chathu chiwine pa 16 September. Pa Malawitu pavuta. Nde ndikanena kuti pa Malawi mudziti paterera, ndikati pa Malawi mudziti pachema. Tagwirizanatu eti? Pa Malawi! Pa Malawi! Pa Malawi pavuta kwambiri. Njala yavuta kwambiri. Achinyamata ntchito alibe. Amabizinesi mabizinesi asokonekera. Zinthu zikukweratu mtengo eti. Nde ndikatchula chinthu muziti chakwera eti. Chimanga, chakudya, chovala. chokwera chilichonse chakwera. Ndi ndani? Pa Malawi Pa Malawi zinthu zasokonekera aliyense akungolira mayo mayo aliyense palibe zikumuyendera iyayi ngakhale ogwira ntchito ma salary ndi ochepa pamene zinthu zakwera mavenda anali pa nseu pakatipa ndipo dziko lonse akuyenda kudandaula zinthu zakwera. ma business awo asokonekera komanso chifukwa cha kuyenda pa nsewu anatsiranso tear gas pepani kwambiri enanso katundu wawo wawonongeka kwambiri pepani kwambiri komano pa malawi zinthu zasokonekera a Chakwera alephera zawatonda

Fumbo lane, fumbo lane watondeka na vichi? Fumbo lane, fumbo lane a Chakwera alephera chifukwa chani? Ndikufuna ndikupatseni zinthu zitatu. Zinthu izi mukaona dziko la Malawi ndilotsalira kwambiri. Anthu ovutika kwambiri. Pa Tanzania anzathu akuchita bwino. Ku Zambia anthu akuchita bwino. Ku, ku, ku Mozambique anthu akuchita bwino. Mayiko ambiri anthu akuchita bwino. Zifukwa zimene Malawi sakupitira patsogolo, anthu ake tikuvutika ndi zifukwa zitatu. ndiye ndikufuna ndikuwuzeni chifukwa choyamba chifukwa choyamba ndi kusankhana mitundu kumene kumachokera president anthu onse ogwira ntchito zazikuluzikulu mboma amasankhidwa kumene president uja wachoka. Mmalo mwakuti anthu tiwasankhe chifukwa cha ukadaulo ndi luso lawo malinga ndi udindo tifuna tiapatse, timayang'ana kumene munthu uja akuchokera kumpatsa udindo. Ichi chi ichi nchimene chatipweteka kwambiri dziko la Malawi. Ili ngati timu ya Manchester city mmalo mwakuti mutenge ma players abwino aluso okhaokha pa position iliyonse ndi cholinga chakuti muwine. Ma president ambiri takhala nawo mdziko muno kuphatikiza a Chakwera amangotenga anthu akwawo kuwayika mmaudindo amene sakuwayenera iyayi. Zotsatira zake za tsankho limeneli. zimapangisa kuti tisamachite bwino dziko lathu chifukwa timayika adindo osayenera pa udindopo. Komanso nthawi zambiri mudzaona president akachokera dera ilo zitukuko zonse zimatsatira kumene kujako. Mudzaonanso kuti president akachokera dera ilo, anthu onse opeza ma contract m'boma amapatsidwa ndi adera ilo. Ndiye anthu amatukuka ndi adera lokha lija pamene madera ena kuphatikizako kuno ku chigawo cha kumpoto anthu asuzika chomene chifukwa cha tsankho. Ili ndi vuto loyamba. limene latisautsa kwambiri mu dziko lino la Malawi losankhana mitundu. Vuto lachiwiri latisautsa kutipangitsa mavutowa tikhale nawo motere ndi chifukwa cha vuto la katangale. Katangale watis, wa- watisuzya chomene mcharo ichi. Katangale wativuta. wativuta kwambiri mupeza anthu akamalowa m'boma ali ni nyumba imodzi ali ni galimoto imodzi pakamatha zaka ziwiri zaka zitatu mupeza iwo aja ali kale ni magalimoto ambirimbiri 70 80 100 ali ni nyumba zambirimbiri ali ni maloji kufunsa kuti kodi awawa salary yawo ndi yotere Katundu yenseyi ampeza bwanji katangale watisuzya chomene dziko la Malawi ndi ngati beseni la madzi beseni la madzi lili ndi ma holes lili ndi mabowo ngakhale mungaike madzi cha mtundu wanji Koma ngati muli ndi ma holes madzi onse aja azingopita. Ndiye katangale ndi amene watisautsa ife kwambiri. Ngakhale MRA itolere ndalama zambirimbiri, ngakhale tikabwereke ndalama zambirimbiri m'mabanki a dziko lino, tikabwereke ndalama zambiri m'mabanki akunja, Koma ngati ndalama zija zikungopita mmatumba a anthu, sitingathe kumanga Mombera University, sitingathe kumanga Mzuzu Airport, sitingathe kumanga misewu yabwino, sitingathe kutukula dziko lathu chifukwa anthu ena ochepa ndalama zonse zija zimene tapeza zija, tatolera, tabwereka zonse zija zakathera mmatumba a anthu. Nchifukwa chake lero Ngakhale boma la a Chakwera linachotsa ngongole kuchokera pa K4 trillion kudzafika pa K16 trillion, kubwereka K12 trillion, mukafunsa kuti kodi K12 trillion-yi yapita kuti? Yonse ija yalowa m'matumba a anthu simungayione iyayi. Palibe chitukuko, palibe chitukuko chimene mungathe kuloza. kuti ndalama zonsezi 12 trillion mwabwereka mu zaka 4 mwapanga nazo chani? zonse aba zimene tingaone anthu ambiri ma ministers ndi ena otero nyumba zawo zangochuluka, magalimoto awo angochuluka, akumapezeka ni ma briefcase a ndalama kaya ndi kuma airport a mmalawi muno kaya ma airport a kunja, akuyenda ndi ma dollars, akuyenda ndi makwacha, ndalama zonse angotenga angotsala nazo okha Pamene ife Amalawi tonse tikulira ndi njala, tikulira kusowa kwa ntchito, tikulira ndi misewu ya ma potholes, tikulira ndi kusatukuka kwa dziko lathu, tikulira ma business athu atsika pansi, chonsecho anthu andale amene ali m'boma lero angokhalira kuba. Chinthu chachitatu ndi chotsiriza chimene chaononga dziko lathu. ndiye chonena kuti timaika pa udindo anthu amene sadziwa ntchito, asindziwa. Timaika pa udindo asindziwa, anthu amene sakudziwa chonena kuchitika. Zili ngati pakhomo amayi, mwana wa zaka zitatu. sadziwa kuphika nsima. Olo mutakhala ndi good will ya mtundu wanji, mafuno abwino a mtundu wanji, wakuti mwana uja akuphikireni nsima, koma ngati mwana uja sadziwa kuphika nsima, olo mutamfuna mwa mtundu wanji kuti aphike nsima yabwino, mudya nsima yosapsa chifukwa mwana sadziwa kuphika. Ndiye awa tili nawo awa ndi asindziwa, sadziwa. Sitikanayembekezera kuti atimangira Orton Chirwa ujeni iyayi. airport yayi kuti atimangira mombera kapena sadziwa kachitidwe kake ndimafuna ndinene izi mwina mungandifunse nanga zinatheka bwanji m'mbiri ya dziko lino kuti chitukuko china chidachitika mbuyomu Chitukuko chimene chidachitika mukandifunsa ine monga wolondoloza chuma komanso wodziwa za chuma ndi chitukuko mmene chimayendera mdziko ndikufuna ndikufotokozereni aMalawi ndi kuno ku Mzuzu motere. Mu zaka 30 zoyambilira za ulamuliro wa ife eni ngati a Malawi, chitukuko chinachitika mu nthawi imene ija panamangidwa misewu ingapo kuphatikizapo M1 Road, zipatala zingapo, masukulu angapo ndi zina zotero. Kuti zimene zija zimangidwe, chimene chinachitika kwambiri n'chakuti boma loyambirira linkabwereka kwambiri ndalama zakunja. Anabwereka ndalama zambiri zakunja motero kuti by 1994 ndalama zimene zinabwerekedwa zinali almost 250% of GDP. Nthawi imene ija inali ngati 14 billion dollars. Zinali ndalama zambiri koopsa zidabwerekedwa kunja. Chitukuko chonse chija chidachitika nthawi imene ija, nthawi ya malemu Dr. Banda a Kamuzu. Chitukuko chija chinachitika chifukwa amabwereka ndalama. Ndiye amabwereka nkumanga misewu, kumanga zipatala ndi zina zotero, ndalama zobwerekedwa. Komano Mukapita patsogolopo, chidadzavuta mu 1994 nchakuti tidali ndi dzingongole zambiri ndiye boma limene la nthawi imeneyo linavutika kuti titani kuti tipitirizebe chitukuko pamene azungu akutikanira kutipatsanso ndalama zina. Tinavutika kwa zaka 10 kuti sitingathenso kubwere kubwereka ndalama chifukwa tidali ngati kuti anthu amene tabwereka ndalama kwambiri kwa nthawi yaitali. Komano mu 2004 mmene malemu a Bingu amabwera kukadzakhala president inenso ndinali budget director anandisankha ngati budget director komanso honourable Goodall Gondwe ngati minister of finance mu nthawi imene ija tidachita mwayi mwayi wake ndi wonena kuti ngongole zija zidakhululukidwa. Ndiye zitakhululukidwa ngongole zonse zija zinapangitsa kuti malemu a Bingu akhale ndi mwayi ndalama zimene timagwiritsa ntchito kubweza ngongole, ndra.